Um, hello beautiful people. Ndikufuna ticheze nkhani ziwiri zitatu lero. Pampanje pano pakuchitika nkhani zambirimbiri. Nkhani zina zoti kudzimva umati ah, kodi zimenezi mwati zikuchitika kuti ndi zikukhala motani. Nkhani yoyamba imene yavuta ndi yokhudzana ndi sona, sona imene yagwedeza uh, dziko lino. Zadziwika kuti zina ndi zina zimene zidakambidwa mu sona imeneyi zabodza ya amene amapanga inform a president anawapatsa incorrect information zosiyana ndi zimene zili pa ground nkhani ina imene inavuta pakatipa ndi nkhani yokhudzana ndi age bill imene akuti aphungu amene ayambe kukumana mtsiku la lero eh, lero parliament ikhale ikukumana ndipo ikhale ikupanga madongosolo ake mabajeti ndi zina zotero nde panali mphekesera yonena kuti kumeneku kukufuna kukayambike uh, bill imeneyi yonena kuti amene afuna kuyimira ngati president zaka zake zisamapitirire zaka zokwana 80 nkhani imeneyi tiisiye padera apa ikadalibe mkamwamkamwa mwa anthu nkhani ina imene yadabwitsa anthu ambiri pa malawi pano ndi nkhani yokhudza mkuluyu wa bakili muluzi tv e, tonse timamudziwa mkulu ameneyi ndithu kuchokera pa kanthawi kuti ndi amene amayankhulayankhulanso zinthu zina ndi zina zochitika m'malawi muno Komano for the past two weeks anthu ambiri akhala akudabwa kuti kodi mkulu ameneyoyu zinthu zake akuziyendesa motani chifukwa zimene achitira nthawi zambiri wadabwitsa ndithu gulu kunena kuti ah, zinthu zake zikukhala bwanji mwachitsanzo anangodzuka poyerayera pezeka kuti mavidiyo ena akuoneka kuti akuyamikira mtsogoleri wa dziko lino eh, dr lazarus mccarthy chakwera zomwe ndizodabwitsa ndi m'mbuyomu momwe tonse tikudziwa kuti mavidiyo ambiri amene amapanga mkulu ameneyo amakhala ong'alula basi kuswa kuswa ilakwe lakwe eh, kwanu maliro kwathu maliro kwanu masamba kwathu masamba komano pakatipa ndithu iyayi ayi ndithu kuyankhula zinthu zija zokhala ngati kuti akuchemerera achakwera komanso kwakukulu amang'alula chipani chija cha uh, utm ya nde anthu ena amanena kuti ayi mwinatu nkutheka tsamba limeneli lapangidwa hack eh anyamata aja oba matsamba a michezo intaneti aja mwina alitenga tsamba limeneli kuti no nde alitenga kumakambako no zimene inu mukufuna zikhale mogwirizana ndi amene atenga tsambalo koma tinadzaona ndithu video yake ina yake ya wiki yathayi e, imene amakambamo zokhudzana ndi mayavi kupezeka kwa mayavi kaya kuti mayavi otani otani kumapeto kwa video imeneyo kwamene mamutsata bakili muluzi tv ah, anazakambakonso nkhani yonena kuti ayi andale nonse ngati mukufuna kuti zinthu zanu ziziwulutsidwa pa Bakili Muluzi TV tiyankhuleni as long as mwatilipira nde kuti ife tizitani tizi ah, tizipanga tiziwulutsa zinthu zanu anthu nkudzodabwanso kuti ah, mkulu uja kuti kwenikweni zinthu zake zikukhala bwanji kuti nde kuti mkuluyu amalipiridwa kapena zimakhala motani eh nde nkhani zambiri ndithu zakhala zikuchitika pa malawi pano ya sitingakambe nkhani yop- yokho- yoposanso nkhani imene ah, imene ya maudio imene yatuluka kuti nduna ina sititchula dzina pano koma amene mukumvera ndi amene mumatsata ndale za kumalawi kuno ndikhulupirira kuti mukutha kumvetsetsa chimene ndikutanthauza apa kuti nduna ina inayankhulapo makamaka pokhudzana ndi bodza limene likumveka kwa president ya nde ndunayo inayankhula ndithu zinthu zambiri zambiri mukaodiyo ndithu kenakake ka a minute and some, some seconds amakamba zonena kuti madzi ozimisira moto sitisankha kaya tanama kaya sitinaname komano as long as tikulimbana ndi dpp ndekuti we are okay whatever kwinako nkhani imeneyonso ndi nkhani imene yavuta kwambiri eh anthu akuyankhulapo kuti "Ah, mayi ayankhula bwanji zoterezi sakumva chisoni ndi amalawi amene akugula feteleza modula komanso ah, kuchita zinthu zina mokwera mtengo kwenikweni zinthu zake akuziyendetsa bwanji so nkhani zavuta ndi zimenezo taonanso dzulo msonkhano wa chipani chimene cha mcp amasegulira kaya chani uko ya chimwendo banda nawo samaibakashira kumeneko kuonetsetsa kuti ayi inu mwakuti mwakuti nkhani za ndale zimenezi so zavuta kwambiri zimenezo tikhale tizikhala tikupatsirani nkhani zosiyanasiyana kuti inu ndi ife pamodzi pano tiziyendera limodzi eh musamatsalire until next time just subscribe to this channel so that we should keep you well informed and updated bye